Fáilte romhaibh go Ar Pár agus tá Séamus Mac Annaidh liom inniu. Tá fáilte romhat, Shéamuis. Go raibh míle maith agat, Shéamuis. Mar sin, b'é sin an chonstaic, sin an chéad rud ar ndóigh, an dá Shéamus, ach ar ndóigh, Caithfidh mé a rá ón tús, an dtuigeann tú, nach bhfuil an tríológ léite agam go fóill agus mar gheall air sin, b'fhéidir go mbeadh aineolas in áit shaineolais á scaipeadh orm anseo. Ach ba mhaith liom caint go díreach. Chan fá'n saothar liteartha atá déanta agat inniu, ach ba mhaith liom a bheith ag labhairt ar do chúlra, ar do theaghlach, ar d'oideachas, ar an oideachas, na postanna, rudaí nach mbaineann, bhuel, tá 'fhios agam, ar ndóigh, go mbaineann achan rud leis an scríbhneoireacht, ach ní go díreach ar an scríbhneoireacht a ba mhaith liom díriú inniu, ach. go díreach ar do shaol sula raibh cliú na scríbhneoireachta ort agus agus ina dhiaidh sin fosta ar ndóigh agus is dóiche gurb é an rud is is tábhachtaí agus an chéad rud do theaghlach. Bhuel, Bhuel, rugadh mise i mBaile Átha Cliath, mar a tharlaíonn sé, ach bhí m'athair in Inis Ceithleann an lá a rugadh mé, agus bhog muid go hInis Ceithleann ins an bhliain seasca sé, mar a tharlaíonn sé. Mo thuismitheoirí, casadh ar a chéile iad i Muineachán. Bhí m'athair ins an. Bhanc Mumhan agus Laighean agus ba dhochtúir í mo mháthair. Bhí sise ag obair in san chóras phoiblí. Bhí sí ag plé le, leis an eitinn a bhí you know in sna caogaidí, bhí, bhí sin ina ghalar ghránna in san tír go fóill. Bhí sé leitheadach go leor ag an am sin fosta. Bhí, agus mar a tharlaíonn sé, sula raibh sí i Muineachán, bhí sí ag obair, i gContae Chorcaí agus bhí sí ag obair ins an ospidéal a raibh Seán Ó Ríordáin ann agus bhí aithne aici ar Sheán Ó Ríordáin. Ehm. Ar ndóigh, eitinn a bhuail seisean fosta. Go díreach, yeah. Is dóigh go raibh, go raibh cumarsáid, a bheag nó a mhór, cumarsáid dhíreach aici leis. Bhí, ó bhí, bhí, bhí aithne mhaith aici air agus dúirt sí gur duine iontach suimiúil a bhí ann, bhí sé breá cainteach agus chomh maith leis sin bhíodh daoine ag teacht isteach ar chuairt chuige, an tAthair Tadhg Ó Murchú agus daoine eile a raibh baint acu le cúrsaí litríochta agus le cúrsaí Gaeilge. Mo mháthair, tógadh í i mBaile Átha Cliath agus bhí roinnt mhaith Gaeilge aici. deartháir léi, Aogán Brioscú, thóg seisean a chlann leis an Ghaeilge agus is dóigh liom, b'fhéidir, go raibh fonn ar mo mháthair sin a dhéanamh chomh maith ach ní raibh Gaeilge ar bith ag m'athair. B'as an Ómaigh i dTír Eoghain do m'athair agus. Tá's agat, an tráth sin nuair a chuaigh tú isteach ins an bhanc, ní raibh cead agat a bheith lonnaithe taobh istigh de 50 míle ó do áit dhúchais féin, ar eagla go mbeadh camastaíl nó rud éigin ar bun agat. So cuireadh seisean go Cill Chaoil i gCondae an Dúin, go Caisleán an Bharraigh i gCondae Mhaigh Eo, go Corcaigh, bhí sé i mBéal Feirste le linn an Blitz, So bhí neart scéaltaí aigesan mar gheall ar áiteanna éagsúla fríd an tír agus mo mháthair fosta ó tharla go raibh sise ag bogadh thart. Ach mar a dúirt sé, tharla go raibh siad beirt ag obair i Muineachán nuair a casadh ar a chéile iad agus pósadh ansin iad. agus mise an chéad duine clainne agus bhí fonn ar mo mháthair dul ar ais go Baile Átha Cliath áit a raibh aithne aici ar dhoctúirí agus ar an ospidéal. Ní raibh mórán meas aici ní dóigh liom ar an ospidéal i Muineachán an tráth sin so chuaigh sí ar ais go Baile Átha Cliath nuair a tháinig mise ar an tsaol agus an chéad bheirt eile fosta, rugadh iadsan i mBaile Átha Cliath. So, tógadh mise i dtosach báire i Muineachán ach ins an bhliain seasca ceathair bhog muid go Dún Dealgan agus chaith muid dhá bhliain ansin. Bhí m'athair mar leasbhainisteoir i nDún Dealgan agus ansin ag deireadh seasca sé ceapadh é ina bhainisteoir in Inis Ceithleann ar an Chraobh ansin agus bhog muid go hInis Ceithleann agus tá cuimhne agam go fóill an teaghlach, bhí, bhí, bhí triúr pháiste ann an t-am sin agus mo thuismitheoirí, sean Volkswagen Beetle a bhí aige agus bhí an, ár gcuid éadaí agus achan rud istigh ins an carr agus thiomáin muid ó Dhún Dealgan go hInis Ceithleann agus stop muid, bhí an Royal Hotel go díreach taobh leis an bhanc. So chaith mise mo chéad oíche in Inis Ceithleann in san Royal Hotel. Ó bhí muid uilig in aon seomra amháin, níl aon saibhreas nó uaisleacht ag baint leis an Royal Hotel, is dóiche gur saghas commercial hotel a bhíodh ann, bhíodh daoine a bhí ag taisteal ag dul thart ag díol rudaí ag stopadh in san óstan sin. Cosúil le go leor leor rudaí in san taobh seo tíre, ní raibh, níorbh ionann go raibh, stádas faoi leith ag baint leis an focal royal i ndáiríre, rudaí a raibh royal ag baint leo cuid mhór acu, bhí siad in ísle brí, bhí siad ar an dé deiridh agus sin mar a bhí an t-óstán sin an t-am sin. So, bhog muid isteach go teach an bhainc ansin agus seanteach a bhí ann. Tá's agat arís, ceann de na rialacha a bhí ann, b'éigean do theaghlach an bhainisteora bheith ina gcónaí os cionn an bhainc. Ní raibh slándáil ar bith eile ann, ní raibh aláram, Tchím, Logan. Is deacair sin a shamhlú, ach ba muidne an aláram, más maith leat. Bhuel, an t-aon chuimhne atá agam sin. Banc na Mumhan agus Laighean a bhí ann. Sin é. Is cuimhin liom, bhí, bhí, bhí muidinne leis an bhanc sin agus an rud a tharla, ba ghnách leis an, anois ní banc, bhuel is dóiche gur banc taistil a bhí ann, ach ba ghnách leofa a theacht anseo go, go Pumráigh, go Cabhán na Caorann anseo agus go díreach ar an taobh eile den chearnóg, den, den mhuileat anseo, a' dtuigeann tú, sin an áit a bhíodh an, an, an Banc Mumhan agus Laighean, sílim dhá uair b'fhéidir sa tseachtain, Dé Máirt agus Déardaoin. So, sin, sin na cuimhní atá agamsa féin, a' dtuigeann tú, ar, ar, ar Bhanc Mumhan agus Laighean. Bhuel, sin go díreach an, an rud a bhí ar siúl ag m'athair. Bhí sé lonnaithe in Inis Ceithleann, ceart go leor, ach bhí fo-oifig acu i nDoire Linn, i nDoire Ó gConaíle agus ar an Iompú Deiseal. agus is cuimhin liom go maith nuair a bhí muid ar saoire ón scoil ba ghnách linn dhul in éineacht leis go Doire Ó gConaíle ach go háirithe because bhí sin ann achan tseachtain ar an Aoine agus just thiomáin muid ins an carr s'aige agus bhí seomra ar cíos ansin agus ba ghnách leis na seanfheirmeoirí agus an sagart paróiste na carachtraí uilig a theacht isteach agus bhíodh m'athair ag tabhairt amach go raibh na daoine seo bhí siad i gcónaí mall agus ní bhíodh an t-airgead ullmhaithe nó i gceart acu. Ach i ndáiríre, bhí an-dúil aige sna daoine seo. Bhí sé ag ligean air go raibh fearg air ach ní raibh. Tógadh eisean ar fheirm taobh amuigh den Ómaigh in aice leis an Folk Park ansin, sin an áit a raibh siad. Agus so bhí tuiscint aige. ar mhuintir na tíre. agus ar saol na tuaithe fosta. Go díreach, because is cuimhin liom, bhíodh scéal aige go dtáinig cigire uair amháin agus bhí sé ag cur ceist, cad tuige gur tugadh iasacht don duine sin, agus tugadh iasacht don duine ar mhaithe le síol na bprátaí a cheannach. Agus ní raibh ach iasacht b'fhéidir cúig phunt nó rud éigin, rud nár thuig fear Bhaile Átha Cliath goidé a bhí i gceist, but thuig m'athair go maith gur goidé é. Yeah, an rud a bhí i gceist agus go raibh gá le airgead a thabhairt don duine sin is go bhfuighead sé ar ais é ins an fhómhar. Go díreach. So, bhí. Is dóigh gur spreag an teach sin mo chuid samhlaíochta because seanteach a bhí ann agus bhí iarsmaí den córas gas mar shampla a bhí fós ins an teach. Bhí stáblaí taobh thiar den teach. Bhí muid inár gcónaí ar an phríomhshráid agus, ach bhíodh stáblaí ansin fadó fadó ach i rith an tsamhraidh nuair a d'éireodh sé iontach te bhíodh boladh na gcapall ann go fóill. So bhí go leor, mar a dúirt tú, spreag sé sin an tsamhlaíocht agus bhí gairdín agus chomh maith leis sin bhí sé iontach a bheith i do chónaí ar an phríomhshráid, bhí tú ábalta achan rud a fheiceáil, na daoine ag gabháil anonn 's anall ansin, ag deireadh na seascaidí nuair a bhí lucht na gcearta sibhialta, nuair a bhí na paráidí ar siúl acu, nuair a bhí na paráidí ag na hOráistigh, bhí siadsan ag dul thar bráid agus bhí muidne, inár suí ansin ag ithe ár ndinnéir ag an fhuinneog ag féachaint ar an rud seo. Bhí, so bhí áit iontach againn. Ansin nuair a tháinig na Trioblóidí, Cuireadh geaftaí ar an phríomhshráid agus bhí an phríomhshráid druidte san oíche agus bhí sin mar sin mar láthair súgartha againn because ní raibh trácht ar bith ann so bhí muidne amuigh ar rothar agus bhí muid ag imirt peile i gcoinne an gheafta seo agus ní raibh ach triúr nó ceathrar teaghlach eile ina gcónaí ar an phríomhshráid fán am sin. Ba muidne na daoine deireanacha a raibh cónaí orthu os cionn na siopaí nó os cionn an bhainc. Bhuel, an raibh cead siúil ag daoine fríd an láthair? Bhí cead siúil ag daoine. Ach ní raibh cead ag carranna nó? Ar eagla go mbeadh buama istigh ins na carranna. Tuigim. Chomh maith leis sin, ar ndóigh, Inis Ceithleann, bhí muid inár gcónaí i gcroílár an bhaile agus tá Inis Ceithleann suite ar oileán. so tá an abhainn thart timpeall orainn ar fad agus ba ghnách linne a dhul ag iascaireacht, ba ghnách linn agus bhí cuid mhór de sin, bhí sé, bhí sé fiáin, ní raibh an rud forbartha ar fad, bhí cuid mhór áiteanna ansin go fóill agus. So, Bíodh go raibh tú i gcroílár an bhaile, bhí tú amuigh faoin tuaith. So, ní Manhattan a bhí ann. Ní Manhattan a bhí ann ná baol air. Ach mar a dúirt mé, bhí, bhí sé iontach pléisiúrtha, bhí sé iontach spreagúil agus thaitin sé sin go mór liom a bheith, bhí, bhí, bhí, is dóigh go raibh rómánsúlacht éigin ag baint le bheith i do chónaí ar oileán, bhí tú scoite amach, so bhí sé mar shiombail. agam I mean san scríbhneoireacht tá a fhios agat Seán Ó Ríordáin oileán agus oileán eile Treasure Island na rudaí bhí bhí bhí draíocht ag baint leis ehm. ó ó ó tharraing tú aníos Treasure Island ansin an dtuigeann tú goidé you know bheith amuigh ag súgradh cinnte ach ar ndóigh tá muid in Éirinn bíonn an fhearthainn ann. Cad é an t-ábhar léitheoireachta a bhí agat sa bhaile? Glacaim anois gur sin an teach. Nuair a deireann tú, abair go ndéarfadh duine leat, cad é na smaointí is mó, smaointí a bhfuil agat ar d'óige ins an teach s'agat. Tá mé ag glacadh gur. gur an teach sin in Inis Ceithleann, gur sin an teach a smaoitíonn tú air i gcónaí dá gcuirfeadh duine ceist ort fá d'óige. Cinnte, cinnte, bhí an-dúil againn ins an teach sin. Bhain muid an-úsáid as an leabharlann like Bhí leabharthaí ins an teach ceart go leor ach ba ghnách le mo mháthair dhul chuig an leabharlann achan tseachtain agus leabharthaí a thabhairt ar ais agus le fírinne bhí mise tinn cuid mhór nuair a bhí mé óg is dóiche just slaghdán agus ulpóg agus rudaí den tsaghas sin so bhí, ní raibh mé ar scoil i gcónaí ach ba ghnách léi leabharthaí a chur ar fáil domh agus bhí mise breá sásta bheith i mo luí ansin sa leaba leis an buidéal Lucozade agus, agus mé ag léamh leabharthaí agus léadh muid Treasure Island, Charles Dickens. Enid Blyton, ar ndóigh, bíodh nach raibh an leabharlann róshásta iad sin a thabhairt amach. Is cuimhin liom féin, a' dtuigeann tú, na cuimhní is mó atá agamsa, go háirithe nuair a, ar laethanta saoire, bhí, á bhuel anois tá, tá mise rud beag níos sine ná tú féin, tá, tá deich, tá deich mbliana agam ort, ach is cuimhin liomsa go maith, a' dtuigeann tú, na, na, na greannáin, na comics, Bhí sraith de classic comics, anois luaite, luaigh tú ansin Charles Dickens, you know, ní, nuair a bhí mise den, ag, ag an aois sin, a' dtuigeann tú, ní thiocfadh liom tabhairt fá Dickens ach, a fhad agus go raibh na classic comics againn, a' dtuigeann tú, bhí an scéal ann agus bhí sé, cuid mhaith, bhuel, is dóiche gur graphic novels a tugtar orthu anois, a' dtuigeann tú, ach ní an rud chéanna a bhí ann. agus na dandy, the beano agus na rudaí mar sin. So, sin an, an, an t-ábhar léitheoireachta is mó a bhfuil cuimhne agamsa orthu, sin agus an teilifís, ar ndóigh, sin na, na rudaí. Bhí, bhí, bhí siad san againn ceart go leor ach is dóiche b'fhéidir gur, leabharthaí is mó a léadh muid agus b'fhéidir gur leabharthaí, leaganacha simplí de Charles Dickens do pháistí a bhí, David Copperfield, leithéidí sin. Ach bhí an-tóir ar na leabhair ins an scoil agus ba ghnách leis na múinteoirí leabhair a léamh amach b'fhéidir tráthnóna Dé hAoine nuair a bhíodh obair na seachtaine déanta againn, bhí sort of The Iron Man le Ted Hughes mar leabhar againn uair amháin, bhí Ivanhoe le Walter Scott, bhí siad dúshlánach go maith, cuid acu seo mar leabharthaí, ach bhain muid sult astu agus bhí muid sásta tabhairt fúthu. Arís, is dóiche ní raibh an oiread sin rudaí eile le déanamh, ní raibh ach an dá chainéal ar an teilifís agus ní bhíodh an teilifís ar siúl an t-am ar fad, ní bhíodh ach an test card ann tá's agat agus ar bhealach agus is dóigh liom gur choinnigh mo thuismitheoirí srian ar an ar an teilifís chomh maith. Bhuel tá's agam go raibh an an an cineál an nós sin ann go raibh go mbeadh daoine ag caint fá ag an am sin tá's agat penny dreadfuls a' dtuigeann tú nach raibh caighdeán na na na ngreannán nach raibh sé nach raibh sé ró mhaith a' dtuigeann tú. em so tuigim an dóigh a dtiocfadh leat suim níos mó a chur sna leabharthaí em agus is cuimhin liom féin na leabharthaí a bhí againn féin a dtuigeann tú an chuid is mó acu anois bhain siad le miotaseolaíocht na hÉireann agus Cú Chulainn agus Finn Mac Cumhaill leabharthaí beaga a dtuigeann tú em a agus sin sin na na na cuimhní is mó atá agam féin a dtuigeann tú ach em An rud a bhí ann againne sa bhaile, a' dtuigeann tú, bhí rud beag Gaeilge againn sa bhaile agus mar gheall air sin bhí, bhí claonadh, abair, le, le, le, le hábhar a bhain leis an seansaol agus ar ndóigh tá an claonadh sin agam go fóill mar bainim an-sult go fóill as na, as na sean. seanscéalta sin atá againn fhéin in Éirinn. Bhuel, bhí dúil mhór ag mo mháthair i litríocht na hÉireann, so cinnte, mar shampla, bhí muid ag léamh Walter Macken, Patricia Lynch, The Turf Cutter's Donkey, bhí sí i gcónaí ag cuartú leabharthaí den tsaghas sin, ní raibh sí ag iarraidh go mbeadh muid gafa le Enid Blyton agus Just William agus iad sin an t-am ar fad. Níor shíl sí go raibh aon dochar iontu ach mar sin féin bhí rinn sí cinnte de go bhfuair muid cuid mhór de leabharthaí na hÉireann chomh maith. Nó is cuimhin liom féin Just William agus Biggles agus na rudaí sin ar ndóighe a bhí cineál Bhuel, bhí siad coimhthíoch againn, a' dtuigeann tú, mar ní sin, ní sin an cineál saol a bhí againne, a Thiarna. Sin é, ní raibh an taithí againn ar, ar Jennings agus a leithéid, but bhain muid sult astu ar leibhéal éagsúil, b'fhéidir nár, nár thuig muid cad é go díreach a bhí i gceist le scoil chónaí den tsaghas sin a bhí, a bhí acu i Sasain. But bhí an oiread sin leabharthaí ann, bhí, bhí, bhí, mar a dúirt muid, bhain muid an-úsaid as an leabharlann, so bhí leabharthaí ar fáil i rith an ama. Bhuel, nuair a luaigh tú ansin scoil, scoil chónaí, so cad é fán, fán dara leibhéal ansin, a' dtuigeann tú, mar bíonn athrú beag i meon an duine, tá tú ag teacht in aibíocht an, an chéad, an chéad chuid. Sin é, bhuel, chuaigh mé ar aghaidh ó Bunscoil Mhíchíl in Inis Ceithleann ar aghaidh go Coláiste Mhíchíl agus scoil, bhí sé cosúil le Saint Colman's in Iúr Cinn Trá nó Scoil na mBráithre ar an Ómaigh. Na sagairt a bhí i mbun na scoile sin, bhí sé, bhí sé garbh, Ó tharla go raibh 500 gasúr iad uilig ag rith thart fríd an áit, An scoil chónaí a bhí ann? Bhí daoine ina gcónaí ann an t-am sin ach ní raibh an oiread sin acu ann. Tharla, tá 'fhios agat, bhí daoine, b'fhéidir a raibh cónaí orthu i Ros Liath nó Béal Leice, bhí sé rófhada a bheith ag taisteal achan lá so. Bhí siadsan ina gcónaí ann i rith na seachtaine ach chuaigh siad abhaile ag deireadh na seachtaine agus b'fhéidir cuid de na daoine a bhí ag dul do na scrúduithe, chuaigh siad isteach ann ar feadh, don téarma deireanach roimh na scrúduithe agus stop siad ann. Bhí béim ollmhór ins an scoil ar an pheil. Mura raibh tú maith ag dul don pheil Gaelach ní raibh suim dá laghad acu ionat agus bhí mise beag, lag, faitíosach, ní raibh, so níor tugadh aird ar bith ormsa maidir le cúrsaí spóirt. Tharla sé an chéad bhliain a raibh mé insan scoil gur bhuaigh siad an corn sin, Corn Mhic Ruairí, don chéad uair ach níor, níor bhuaigh siad oiread is cluiche ina dhiaidh sin insan seacht mbliain, sílim, a raibh mé insan scoil ag an leibhéal sin. Tharla just go raibh bliain iontach, iontach maith acu an bhliain sin ach bhí sé tamall fhada ina dhiaidh sin sular, sular éirigh, d'éirigh leo an corn sin a bhaint don darna huair. Bhíodh an choimhlint agus iomaíocht idir Coláiste Mhíchíl agus Scoil na mBráithre ar an Ómaigh, sin an namhaid a bhíodh againn agus bhíodh an t-imeartas sin ag dul idir an dá scoil i gcónaí. Bíonn sé i gcónaí cineál nimhneach, na comharsain. Bíonn. Agus Mura raibh suim ró mhór agat ins an spóirt, cad é fán cheol? An ndeachaigh an ceol ag an am sin i bhfeidhm ort? Mar is cuimhin liom féin, ar do dhálta féin, ní raibh mórán suime agamsa in spórt agus mura, you know, bhí, Bhí na luachanna céanna ag na gasraí, má tá tú maith ag spórt anois, bhí achan duine ag bheith ag iarraidh a bheith ag labhairt leat, ach muna raibh, muna raibh suim agat, muna raibh, muna raibh inniúlacht agat in san spórt nó muna raibh, muna raibh tú ábalta agus. aird a bheith a bheith a bheith ag iarraidh aird a tharraingt ort féin de bharr spóirt ansin bhí sé bhí sé bhí sé bhí sé deacair ar ar pháistí agus is cuimhin liom féin a dtuigeann tú gur chuir mé féin agus cúpla duine a bhfuil a cúpla ceann de mo chairde go fóill, a dtuigeann tú, bhí mise i scoil chónaí, chuir muid an-spéis in sa cheol mar, níl a fhios agam, mar cineál de, de chúrsa eile, a dtuigeann tú, a thabharfadh ar shiúl ón, ón, ón spóirt muid. é sin sna seascaidí, a dtuigeann tú. Ar ndóigh, bhí, agus bhí sort of borradh faoin, faoin, faoin cheol, is dóigh, an t-am sin, idir ceol tíre agus ceol pop agus achan saghas. Ní dóigh liom go raibh an oiread sin de sin, 'cause mar a dúirt, an deacracht a bhí agamsa le Coláiste Mhichíl an t-am sin, go raibh sé cineál, ní raibh aon rud, Thar moladh beirte, bhí achan rud iontach leamh. Ní raibh, bhí, bhí, bhí an áit ar fad in ísle brí. So, ceart go leor, bhí cór ann. But ní, ní, ní, níor cuireadh aon bhéim ar an cheoil. Níor, um. Tá tú ag caint anois faoi na seachtóidí, an bhfuil? Sea, seachtóidí, yeah. Agus fiú an rud a tharla, is cuimhin liom, 1973, 74, nuair a bheadh suim agamsa b'fhéidir páirt a ghlacadh ins an fheis, cuireadh an feis ar ceal, bhí cúrsaí chomh holc sin, bhí eagla ar dhaoine bailiú le chéile, ar eagla go dtarlódh rud éigin. So, ins na blianta sin, ní raibh outlet ar bith agamsa. So, ina dhiaidh sin, is dóigh, níor chuir mise suim ins an cheol go dtí, b'fhéidir, go raibh mé san ollscoil nó ina dhiaidh sin because ní raibh, ní raibh, ní raibh na deiseanna ann, ní, ní raibh, ní raibh clubannaí oíche ann. Bhí achan rud druidte síos, bhí, bhí, bí ag, bí ag caint ar lockdown, bhí, bhí, bhí, bhí lockdown pholaitiúil is dóigh nó cultúrtha ann ag tús na seachtóidí. Nó, bhuel, ag an am, bhí, bhí mise, bhí mise i scoil chónaithe, dtuigeann tú, agus ní raibh, ní raibh bealach éalaithe ar bith ann, a' dtuigeann tú. Is cinnte nach dtiocfadh liom, liom agus le, le cuid de mo chairde, a' dtuigeann tú, faoiseamh a' bith a fháil ón spóirt agus mar gheall ar sin bhí an-suim againn in, in sna, in san cheol agus bhí muid i gcónaí you know cé acu is fearr The Beatles nó The Stones. Sin an cineál amaidí a bhí ar ar siúl againn a' dtuigeann tú agus ansin ina ina dhiaidh sin a' dtuigeann tú tá muid a' ehm tá mé a' smaoitiú anois gur ag an am sin fosta eh Don chéad uair chuir mé suim sa léitheoireacht ar an mheánscoil agus mar gheall ar scoil chónaithe a bhí ann, bhí mé in Ard Mhacha, Naomh Pádraig, Coláiste Naomh Pádraig, Ard Mhacha, agus bhí leabharlann acu ansin agus is cuimhin liom gur chuir mé an-spéis in science fiction ag an am sin agus. Goidé na, na, tá's agam go raibh, go raibh bealach eile agat, go raibh an leabharlann áitiúil agat ansin, a dtuigeann tú, ach goidé, cad iad na rudaí a chuir tú spéis ann agus tú i do dhéagóir mar na, na, na, an raibh cineálacha leabhar? Ní dóigh liom é because leis an fhírinne a rá ní dóigh liom gur léigh mise an oiread sin rudaí nuair a bhí mé ins an mheánscoil. Cibé rud a tharla, bhain an léitheoireacht leis an bhunscoil agus leis na bliantaí luatha sin, b'fhéidir go raibh an iomarca den obair bhaile le déanamh againn. Bhuel, glacaim fosta, a Shéamuis, braitheann sé go mór ar an ethos atá sa scoil. Muna bhfuil, muna bhfuil cothú na léitheoireachta ar siúl sa scoil ansin agus má tá ró-bhéim ar an spórt agus mar sin agus muna bhfuil a dhath ar bith ann ansin gan treoir de dhearcadh ínteacht bheadh sé iontach deacair ar dhéagóir mar sin. Mar shampla, is cuimhin liomsa an chéad uair a chuala mé fá Flann O'Brien, a dtuigeann tú, bhí cóip de At Swim Two Birds ag. cuid de na gasraí ins an rang chéanna liomsa anois, tá mé ag caint fá, bhí muid ins an séú bhliain nó mar sin, so bhí muid seacht déag nó mar sin. Ach tháinig na rudaí sin, a dtuigeann tú, tháinig, thuig muid go raibh, go raibh saol mór ansin, saol na samhlaíochta ansin agus, go raibh, go raibh faoiseamh le fáil ón, ón, ón, tá a fhios agat, ón, ón saol a bhí againn, muid, deir Maolmhaodhóg Ó Ruairc, deir sé gur cime de chuid na traidisiún, cime an traidisiúin a bhí ionainn. Anois, ní raibh muidinne ag smaoitiú mar sin atá, ach cimí a bhí ionainne, mar ní raibh saoirse ar bith againne, bhí muid, bhí, nuair a, nuair a, nuair a bhuailtear, an, an, an, an clog, chaithfidh tú rud éigin a dhéanamh agus mar sin agus ba mhór an faoiseamh dúinn saol na samhlaíochta a bheith againn le go dtiocfadh linn faoiseamh a fháil ar an, ar an saol laethúil a bhí againn. So, but ní raibh sé mar sin leatsa Ní dóigh liom é. Ins na bliantaí tosaigh an, an sagart a bhí i mbun an Bhéarla bhí seisean i mbun an cheoil chomh maith agus Ba ghrách leis níos mó ama a chaitheamh leis an cheol ná leis an Bhéarla agus ní, agus cineál Mary Poppins agus stuff like that a bhí ar siúl aige, ní, ní, bhí sé, chuireadh sé ceirníní ar siúl agus bhí muidne just ag magadh faoi. Níor thuig muid, bhí, bhí seisean iontach tógtha, ó, éistigí le seo, tá seo maith, but ní raibh suim dá laghad, So ní raibh na clasaicí móra, fiú amháin Beethoven nó Tchaikovsky. Is cuimhin liom féin, a dtuigeann tú, you know, ba ghrá linn a ligint orainn nach raibh dúil ar bith againn ins an cheol chlasaiceach ar ndóigh. Ach nuair a chluinfeá Tchaikovsky 1812 agus mar sin, you know, you know, bhí rud inteacht ann, thógfadh sé thú agus gheobhadh sé greim ar na, ar na mothúcháin a bhí agat, a dtuigeann tú, bhí sé, bhí sé tábhachtach ar an dóigh sin. But is deacair a shamhlú, a' dtuigeann tú, go rachadh Mary Poppins agus Chitty Chitty Bang Bang i dtír ar. So sin deis nár tapaíodh, ní bhfuair muid an seans sin. Cuireadh cuid mhór ama agus fuinnimh amú ar an dóigh sin. Ní raibh sé chomh holc nuair tháinig muid fhad leis an ardleibhéal. Bhíodh níos mó den fhilíocht agus d'úrscéaltaí ann, ach fós féin bhí muid ag plé le Shakespeare agus ní raibh ní raibh muid ábalta déileáil leis, níor thuig muid goidé, bhí an teanga ródheacair. Bhí. na drámaí rófhada, bhí muid ag dul fríd líne ar líne, ní bhfuair muid aon bhlas ar an saothar. Agus sin, ní raibh, ní raibh an locht ar an mhúinteoir, ní dóigh liom, ach bhí an locht ar an chóras a thug orainne dul fríd King Lear agus Midsummer Night's Dream. Sea. Nó, bhuel, Is cuimhin liom insa choláiste bhí Henry the Fifth, chonaic muid sin ach ach ab é go raibh cathanna agus rud beag, bhí sé, bhí sé iontach, iontach deacair a' dtuigeann tú, ní, ní, níor chuir muid, níor chuir muid mórán spéise ann mar, mar, mar, mar mhic léinn. Bhuel, caithfidh go raibh cuid mhór ag fanacht leat ó thaobh na litríochta agus fáil amach faoin litríocht ansin ag an tríú leibhéal nuair a. Bhuel, fiú sula dtáinig muid, ba chóir dúinn a rá, ar ndóigh, b'fhéidir gur fríd an Ghaeilge a tháinig mé isteach ar an litríocht. rinn muid An Druma Mór sa mheánscoil, rinn muid Cóta Bán Críost le Críostóir Ó Floinn, rinn muid na filí, you know, Seán Ó Ríordáin, Máirtín Ó Direáin. So, bhí níos mó céille agus níos mó tuiscint agam don litríocht trí mheán na Gaeilge ná mar a bhí ins an Bhéarla agus seans mhaith gurb é sin an rud a rinn an difear D'aithin mé go raibh litríocht nua-aoiseach á shaothrú ins an Ghaeilge san áit a raibh muid ag plé le seanstuif ins an Bhéarla. Chuaigh mé ar aghaidh ag an ollscoil ansin agus rinne mé comhchéim i Gaeilge agus Béarla. Ní raibh mé cinnte an mbeadh mo dhóthain den ábhar intleachtúil ins an Ghaeilge. nó b'fhéidir ó thaobh oibre, nach mbeadh go leor deiseanna ann trí mheán na Gaeilge, so sin an fáth gur roghnaigh mé an Béarla chomh maith. Ach mar a tharla sé arís, bhí, chuaigh mé go Cúil Raithin, Ollscoil Uladh i gCúil Raithin, bhí an cúrsa Gaeilge ag plé le Gaeilge an lae inniu, le, le cúrsaí teangeolaíochta, le, le saibhriú na teanga, le saothrú na teanga. arís san áit a raibh an Béarla ag plé le Donne agus Dryden agus Shakespeare agus Chaucer. I mean, tá tábhacht leo siúd gan amhras ach más ag caint ar litríocht an lae inniu, litríocht na fiche haoise, ins an Ghaeilge a casadh orm é i dtosach. Is, is aisteach an rud, a' dtuigeann tú, atá, atá ráite agat ansin, ó, ó mo thaobhsa de, a' dtuigeann tú, mar tá Chaucer agus na, na, na, Chaucer, Shakespeare, Donne Dryden, na daoine sin uilig luaite agat, a' dtuigeann tú, agus is aisteach gur, sin an cineál, an tréimhse sin, a' dtuigeann tú, an sean, an tsean-Ghaeilic, sin an áit ina bhfuil, ina bhfuil spéis, ina bhfuil mo spéis-sa, a' dtuigeann tú, agus b'fhéidir an nua-litríocht, an Bhéarla, a' dtuigeann tú, shíl mé a mhór de Catch Twenty Two agus tá 's agat na rudaí, is dóiche, má tá muid, má, má tá mé ag smaoitiú ar, ar an fhírinne, is dóiche gur litríocht Mheiriceá seachas. litríocht, bhuel, cuireadh Orwell os ár gcomhair mar shampla de dhea-scríbhneoireacht in sa mheánscoil, a' dtuigeann tú, agus ag smaoitiú siar, ba, stoitheadh Máire, Séamas Mac Grianna, Séamas Ó Grianna agus. Is cuimhin liom ag an deireadh, ag an fíordheireadh, rinn muid Mo Bhealach Féin ar an mheánscoil. Seán Ó Baoill a bhí mar a bhí mar mar mhúinteoir againn sna blianta deiridh, a dtuigeann tú, agus arís, spéis aige sa cheol agus sa cheol agus go háirid i bhfilí Oirghialla na seachtú haoise déag agus mar sin. So sin an dóigh a tháinig mé isteach air sin. Tá sé aisteach mar a luaigh tú é, George Orwell, rinne muidne Animal Farm insan bhunscoil. mar tharla de, an é mar fhadh gur thuig muid an scéal nó an taobh. But scéal a bhí ann. But bhain muid an-sult as an scéal. Aha. Bhuel, ná, is iontach sin anois mar faoin am a fuair mise greim ar Animal Farm bhí fhios agam go maith go raibh an pholaitíocht i gceist, a dtuigeann tú, agus cé nár thuig mé an difir idir Trotsky agus Stalin agus Lenin agus mar sin, bhí fhios agam go raibh rud éigin, rud éigin ar siúl. Agus ansin de bharr scríbhneoireachta Orwell fá an chogadh chathartha sa Spáinn, thuig mé ansin, a' dtuigeann tú, cad é a bhí i gceist aige in Animal Farm nuair a bhí sé, nuair a bhí sé ag rá go raibh greim docht daingean ag Stalin ar rudaí nach. nárbh í sin an bhun-teachtaireacht a bhí ag Lenin agus, is dóiche, Trotsky fosta, but sin. Bhuel, ins an ollscoil, léigh mise achan rud, bhí, bhí, arís, bhí, bhí teacht agam ar leabharlann, so bhí mé, bhí mé ag iarraidh achan rud a léamh, 's ba ghnách liom cuid mhór Gaeilge agus cuid mhór Béarla a léamh gach lá, gach seachtain, bhí, go háirithe úrscéaltaí, gearrscéaltaí, Agus bhí an oiread sin suime agam ins an, bhí an oiread sin suime agam ins an litríocht gur iarr mé orthu an mbeadh cead agam saothar cruthaitheach a dhéanamh mar chuid den, den, den, den bhliain, den scrúdú, den chóras scrúdaithe ins an, ins an bhliain dheireanach ins an ollscoil bhí aonad staidéir, Topics in Irish studies an t-ainm a bhí air agus bhí cead agat do rogha rud a dhéanamh agus tá a fhios agat an duine a raibh suim aige ins an pheil gur scríobh sé tráchtas ar an pheil i gContae Fhear Manach, stíl fidléireachta Chontae Liatroma, rudaí den tsórt sin so chuaigh mise a fhad le Diarmuid Ó Doibhlin an. an léachtóir a bhí i gceannas ar an aonad sin agus d'iarr mé air, d'iarr mé air an mbeadh cead agam tabhairt faoin scríbhneoireacht chruthaitheach agus sin rud nár iarradh riamh roimhe agus dúirt sé bhuel, gabh ar aghaidh leis agus amharcfaimid air leath bhealaigh tríd an bhliain agus má tá sé sásúil, ligfimid duit dul ar aghaidh leis, mura bhfuil sé sásúil, bheirfidh muidne ábhar taighde duit agus ní raibh mise ag iarraidh taighde Dhiarmada a dhéanamh. So scríobh mise. b'fhéidir trí nó ceithre nó cúig phíosa i stíleanna éagsúla, ag iarraidh na stíleanna sin a chleachtú agus cuid de na píosaí sin tá siad anois istigh in Cá bhFuil Mo Londubh Buí, an chéad leabhar a d'fhoilsigh mé. So bhí mé ag scríobh, bhí mé ag léamh, Bhí cuid mhór ar siúl agam ag an am agus bhí, bhí an, bhí an Roinn, na daoine a bhí in aon rang liomsa, bhí cuid mhór ag dul ar aghaidh, bhí cuid mhór ceoltóirí, bhí Marcos Ó Murchú in sa rang, bhí Gary Hastings in sa rang, Séamus Quinn, fidiléir, Tarlach Connolly, píobaire, eh, Chomh maith leis sin, bhí Réaltán Ní Leannáin, atá anois, a bhfuil clú agus cáil uirthi mar scríbhneoir, bhí sise ins an rang. Bhí an oiread sin daoine maithe spreagúla ins an rang agus Gaeilge ar fad a bhí á labhairt eadrainn féin an t-am ar fad so bhí sin ina ábhar mór misnigh dúinn because níor bhain mise, tá 'fhios agat bhí daoine ag teacht as Béal Feirste a raibh. taithí acu ar Chumann Chluain Ard agus ar an saol Gaelach, rud nach raibh againn in Inis Ceithleann ar chor ar bith, but chuaigh mé i dtaithí air sin agus thuig mé gur bhain an Ghaeilge le saol an lae inniu agus go mbeifeá ábalta do shaol a chaitheamh trí mheán na Gaeilge. Ba iontach an rud é go raibh mé in san ollscoil leis na daoine sin ag an am sin. Bhuel, ba, ba mhór an rud sin, a' dtuigeann tú, ehm, mar is cuimhin liom féin, a' dtuigeann tú, an difir a bhí idir, ehm, mar a dúirt siad, Celtic Studies i, i, in Ollscoil na Banríona agus an, an cúrsa Gaeilge a bhí i gCúil Raithin, anois níor fhreastail mise ar cheachtar acu, a' dtuigeann tú, ach bhí 'fhios agam go raibh an difear sin ann, gur teanga, teanga bheo a bhí, a bhí sa Ghaeilge in, in, i gCúil Raithin ach ábhar staidéir a bhí inti in, in, in, in, in Ollscoil na Banríona. Luaigh tú ansin. Diarmaid Ó Doibhlin. Mar a tharla sé, bhí Diarmaid Ó Doibhlin ina mhúinteoir againne in Ard Mhacha ar feadh bliain amháin sula bhfuair sé an post mar léachtóir. So, tá an oiread sin le rá againn go raibh Diarmaid Ó Doibhlin againn beirt. Go maith. Ní bhfuair mé seans ar bith a labhairt leat fá na postanna a bhí agat, a Shéamuis, ach le cuidiú Dé beidh an deis sin againn ins na cláracha eile a bhéas insa tsraith seo